Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu this is Oseakwa abandoned seaport in Ihiala Anambra steeti nke bụ eziokwu bụ na our land is not landlocked ka esi ekwu maka ya ịma na anyị na-afụta ya na enwere ife anyị nwere na ana Igbo that we don't have access to the western world na ana Igbo enwere access to another country or something else nke bụ eziokwu bụ na our land is beautiful anyị nwere ife dị iche iche some people na-enwere experience ma onwe knowledge na such things na-eme exist na our

it can create a lot of jobs for our youth this can stop a lot of criminalities ọ ya-akwụsị a lot of ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'ala anyị look at what the government rapụrụ ọ na-agafesi na-emebisi ọ gwụkwanụ ka ọ ra m n'ọnụ my brother bịa ka ị kọwara igbo bụ igbo ife ị ma gbasara this very seaport a na-ekwu maka ya
mmiri a ọ mmiri a na-akpọ Ụrasị mana ndị ọcha bibu ya na-esi na-ejepụ na-esikwa na-ana their country mana kemgbe ha si were na ọma ihe ọbụla emegwere na akarịghị na 2010 na-abịa bịa ma ya bridge amazi ya bridge so even though say government a na-agbakwa mbọ ka ha tee ya kro si n'ụzọ a tee ya krota were pụọ Ọnịsha mana o meba nke nwere isi be nke ha tedebere ya ya bụ ihe m ma gbasara ya sir alright so enwebekwenu ndị ị ma ihe dịka ndị ọcha ị ma na-esi na mmiri a agafe nwee ndị country ọzọ ma ndị steeti ọzọ ị ma na-esikwa ebe a gaa ebe ha na-aga ee steeti na-abịa ebe a bụ Bayelsa na-eji nnekwu ụgbọ abịa Port na-abịakwa ya with nnekwu ụgbọ ji ebunwu trailer ọkwa ya ee bịakwa ya na
alright alright and eh, enwere nsogbu ọbụla a na-enwe ndị na-aga ebe a na-aga peacefully naara onwe ha no problem Eh, nwere ndị na-abịa ebe a na-aga abịa n'udo na n'udo kama na ọ nwere nwa obere mkpobi ụkwụ ahụ enwere last year mgbe eh, nwe little problem bịara dị mana ọ mechakwa sọtụ Okay. kwụsịkwa Mm. So- Just onye ọbụla na-agakwuru onwe ya n'otu ọ- nsogbu adị etu anyị nọ na Alright. so n'udo dị ọkwa ya udo dị udo dị n'nsogbu all right thank you so much thank you okay sir ya bụ ụmụnne m shiakwazianụ this very video if actually your share button is working achọrọ m ka ị tụsa this very video tụsa this very video so that it can get to our brothers ọ elute ụmụnne anyị ndị na-amara na such thing dị n'ala anyị ọ ya-elute ụmụnne anyị ndị na-amara na such thing na-eme exist because more of these documentaries more of these stories are coming anyị ya na-ewetara unu ụmụ ife dị iche iche dị ona dị n'ala anyị ụmụnne anyị na-amarọ na ọ na-eme exist and we are calling the government to do the needful we cannot continue like this look at the beautiful creatures look at the beautiful things anyị nwere n'ala Igbo arapụ ya ọ na-emebisi we cannot continue like this and before I forget happy Easter ụmụnne m may the power of resurrection keep speaking for us from now till the end of this year and may he preserve us from now till the end of this year anyị ga-anọsie ike arụ ama ihe anyị arụ anyị ga-esi ike anyị ga-anọ kwụrụ chịm chịm enwere ife ya-eme anyị echiche ndị iro ama abịa na mmezu n'ebe anyị nọ ụmụnne m ka ọ dịkwanụ anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ya bụ gịnị kabakwazi alụ shiara m this very video ụmụnne m daalụkwanụ